Igbo bụ Igbo ụtụtụ ọma eji m aka na i mere ọfụma ebe ahụ ị nọ ana m asị ka chi foro taa fotara gị ihe ọma o wee bụrụ etu a ka anyị si anabata gị n'ihe omume anyị nke taa bụ ka o si mee ịmarago na ka o si mee bụ ihe omume anyị ji agụpụtara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị nke nwa bekee kpọrọ newspaper review eji m aka na ị dị njikere ịnụ ka o si wee mee taa bụ mọnde ahịa afọ mkpụrụ abalị anọ n'ime ọnwa iri na abụọ nke afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ aha m bụ emilia onyinyechi nwankwọ dịka i si wee mara mụ na onye isi ozi n'Ugwumba telivishọn maazị Mike Onovo ka na-anọrịkwa maazị biko kene ọha na eze kpobi igbo anyị ekene unu nnọọnụ n'ọnwa ekeresimesi nnọọnụ n'ọnwa disemba nnọọnụ n'ọnwa ahụ anyị ji elota ọmụmụ nke kraịst anyị wee na-asị unu sonyerenụ anyị dịka anyị na-aga n'ihu daalụnụ akụkọ mbụ anyị nwere ebe a wee sị Peter Obi reacts as Tinubu's government sponsor 1,411 delegates to COP28 that is climate change conference a gara na Dubai ee eh, ka eh, igwe n'igwe ndị mmadụ ọgbọ dị so Peter Obi na-akọwa na-ekwu na ihe dị etu a adịghị mma na aka na-achị obodo anyị bụ Tinubu kpokọrọ mmadụ 1411 people wee jewe conference nna ka ị nwere ike ikwu maka nke a Mm, mm, e, ihe ọbụla m kwuru ọ ga-eru ka nke Peter Obi kwuru kama na ihe a na-eche bụ na anyị amarụgo mm. na etu aha ka ọchịchị a ga-adị maka na ị- ọ ọ dị ka o- o- o- o- otu e si na owambe na gọọmenti of owambe ehe maka na em, nke nke bụ ikporu 1411 eh? Kedu- kedu m na-eche ihe ji ọ tren Hmm. ka ọ- ọ dịka plen gịnị ka e ji sọ ndị mara naijiria aka bụ ndị china ọ sọsọ ndị china bụ ndị kporu ụdị mmadụ ahụ wee bịa ya bụ kọnferensị maka na i ru china bụ na bilion bilion ka ha nọ. Mm. ee mana nsogbu zi bụ na China ejighị ego e bitere ebite aga ya bụ ee njem e rukwe n'ebe ahụ ndị China kpọ aga bụ ndị nwere ike irute ebe ahụ ha ekwuo ihe bara uru ha enwee ike ịma etu a ga-esi wetagasịrị ndị be ha ndị ga-abịa tinye ihe maọbụ ndị ga-azụrụ ha ahịa maọbụ ndị ga-eso ha mee ihe iji wee kwalite akụnụba ha mana nke Naijiria bụ na onye ọbụla kpọọ enyi ya nwaanyị kpọrọ nwanne enyi ya nwaanyị kpọrọ nwanne nwanne ma ndị drivers so gaa ya bụ mmemme e kwuo na kịta eh, mgbe ndị mmadụ tiweziri mkpu mm. eh, ndị gọọmenti wee pụta sị eh, na ya bụ na ọ bụghị ha niile ka ndị gọọmenti gbaara ụgbọ ma ọ bụ ndị gọọmenti kwadoro enweghị ihe gbasara ihe anyị ma bụ na Naịjirịa kpo 1411 wee gaa Dubai nsogbu bụ na ka ha ruru ebe ahụ na ha na-achọbụ ebe ọzọ a ga-ebite ego ebe ọzọ a ga-ebite ego ụmụ na ụmụ ụmụ ga-ebido kwụwa ọ bụghị na e nwere ihe bara uru m ga-ekwu ha gatara ebe ahụ kedu ihe naijiria kwupụta ha nata m jụọ ha asị gị na agwa na ndị mmadụ na ndị foreign investors juru ebe ọbụna ndị kọmpanị dị adị na naijiria na-apụ apụ mm. ha niile na-apụsịsị apụ ma ndị na-ana Ghana ma ndị na-ana obodo ndị ọzọ a na-aga hapụ na owambe owambe gọọmenti ka a nọ n'ime ya ugbu a gọọmenti of owambe ihe nke a mm. dịkwa egwu maka na amanụ ma oriri kọnferensị nke a gara ime ebe ahụ oriri ka ọ bụ kwa ikwu maka ka a ga-esi wee dozie obodo mm, ị magonụ na ihe na-adị n'ụmụ ihe a bụ e, ọ na-emekwa na gọọmenti ọbụla ọ bụghị sọsọ Tinubu enwere e etu esi wepụta e, na a chọrọ mmadụ iri mm. asị gị kpọta mmadụ naabọ onye akpọta mmadụ ịtọ onye akpọta mmadụ ise ee mana ebe ọ ga-adị mkpa bụ na ọ bụrụ na ndị ahụ a na-akpọta nwere ihe ha na-aga itinye ike ka ihe ị ga-eji ga tinye n'ihe ọ bụbu na ego gọọmenti dị na enwere ọ na Naịjirịa ka otu prezidenti chịburu anyị sịrị anyị na nsogbu anyị abụghị ego ọ Gowon kwuru ya mm. na nsogbu anyị abụghị ego na etu anyị ga-esi ri ego ya bụ na nsogbu abụghị ego eji aga ya na enwere ego ebitere ka fọrọ mm. o ruo mgbe ahụ na ego a ga-eji ga ya abụghị nsogbu na ọ ndị ga-aga ya kpojuo ndị mmadụ kpojuo ndị mmadụ ka ma ga-ahapụ hapụ ihe ha na-ekwu ya bụ na onye nke m banye n'ọchịchị kịta ma m adị nkwadobe ma m adịghị nkwadobe na nwekwara ike si etu ahụ wee a ga na-akwụ gị ụgwọ ọnwa ihe dịka a na-akwụ gị ụgwọ ọnwa ihe dịka kọmpanị ịtọ a ga na-akwụ gị ụgwọ a ga-erucha kọmpanị ịtọ na-akwụ gị ụgwọ ọnwa enweghị ihe ị na-arụ ị nọrọ onwe gị ọ ya wụ owambe owambe gọọmenti oo si nke ọma mewe o nke a wee bụrụ ka o si wee mee ee dịka o si eme kịta ee ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a gaa n'akwụkwọ Sun jee gụta ya nke ọma Mm. akụkọ ọzọ dịka ibi ebe a wee sị japa hospitals reduce outpatients surgeries as 4000 doctors migrate e nwere akụkọ anyị na-agụ ụbọchị a gbasara ndị em, ụlọ ahụike eh, ndị dibịa oyibo etu ha si apụsịsị na naijiria ịga obodo ndị ọzọ ịga achọta ebe ndụ ga-akara ha mma yanwa ka a na-akọwazi kịta na even em, Lagos State Teaching Hospital na ha enweghịzi na ha na-enweghịzi ndị dibịa oyibo ehe n'ebe ahụ maka na ndị ndị na-aya ahụ akarịa maka ije na private hospitals ị fụ na ego ha na-akpọ afa ebe ahụ ka nnukwu wee karịa nke ndị gọọmenti ya nke a wee mezie na ndị mmadụ tọkpọrọzie na gọọmenti hospital ebe ha na-achọ ebe ha ga-akabite ego o wee bụzie na enweghịzi dibịa oyibo na-enekwa ndị mmadụ ee ọkwa sị na sị ndị ndị ụlọ akwụkwọ ha zụpụtawa dibịa oyibo kwa ịma na Ọkwa ka esi ekwu. nsogbu nsogbu dị na ihe na be anyị bụ ee onye ọbụla na onye ọbụla na-achọ ebe ee, isi ọbụla na-achọ ebe ogwe dị nro Ee, ya bụ na enweghị onye ga-achọ ka ọ bụrụ mgbe niile ọ bụrụ ike keta orie Ehe, ọ bụrụ na inwe ịzụcha ịkwụcha billion billion a na-akwụ n'ịzụ mmadụ n'akwụkwọ ịzụcha pụta ọ bụrụ na enyeghị ihe ị chọrọ ịfụ ebe a ga-enye ihe ị chọrọ ịga ihe a nọ bụ ebe ọbụla mgbọ dara ya daa n'ihu ihu ọgụ mana etu ọ danara n'ụdị na-afụghịzi ndị dọkịta ga na-arụ n'obodo anyị bụ Naijiria ọ ya bụ na nsogbu adịna maka ihe ọ pụtazi bụ nọọ ndị ndị native doctors ga na-agazi enye anyị ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ mana ọ bụ ihe kwesịrị ime ka ndị gọọmenti buru n'uche leba ya anya ozugbo mara ihe a ga-eme kpọchita ndị a enwedị onye ị na-akpọchite maka gịnịkwa ihe ọ bụbụ ndị nke nọ a ga-elezi ha anya ọfụma nye ihe ha chọrọ onye ọbụla agafe na enwedị onye na-anachite hapụ maka onye na ọkwa n'ime ụlọ ọgwụ na Enugu ka a gara tọrọ onye dọkịta dọkịta n'ime UNTH ka a gara tọrọ onye dọkịta ọ bụ sọsọ na ego a ga-enye ha na ọ bụ izu ike na ọ bụrụ na ị nọruo ebe ahụ na-arụ ọrụ eruo ihe ọbụla ruru gị enye gị ihe nke ọbụla ị kwesịrị ime ị na-eme mana ọ bụrụ na ị nọzi n'ebe ọ ga-abụ ee ee a nọ nọ nọ etu a asị gị ee atọghọ nwanne gị Mm. atọrọ gị ma ọ bụ nke a nsogbu ka nkụ ya bụ onye fụkwa ebe ọ na mụnwa afụkwara ebe ọ- ọ bụrụ sa akwụkwọ na ndị obodo oyibo nwere ebe a ga na-asụ Igbo ebe ahụ asị m bịakwa aga m agakwa maka ebe a adịghịzi m mma na ịfụ ka m gbajichara dịka ya ihe nke a karịa biko em gọọmenti etiti si mara ihe unu ga-eme maka ihe dị etu a maka na ọ bụrụ na ndị dibịa oyibo anyị wee gbafucha ejewe obodo ọzọ ịmanụ na anyị tọrọ atọ ihe dị etu a adịghị mma na mmadụ ga-enwegodo ahụike ee tupu e wee kọwazi ihe ọzọ ka na ọ bụ ihe- ị makwa sọ ihe na-ewe m iwe na ya wụ na em, ịma na i ruo na da- bank Mm, ị ga-ahụ ndị dọkịta na-arụ na bank ya bụ na ndị dọkịta na ndị ọzọ na-arụ n'ihu ụmụnwe ha arụ ike na-aga n'ebe ọzọ rụọ ọrụ ị nwere ike gaa na ebe a na-eme eh, dịka ndị oil industry ị fụ dọkịta na-arụ ebe ahụ mana mụnwa kịta dịka onye ekwurekwu enweghị ike ịga n'ụlọ ọgwụ ga rụọ ebe ahụ ka nke ha nọ bụrụ nsogbu eziokwu nọọsụ nsọ ha ma nke a mere o ji wee dị n'oke mkpa na a ga-elebara ha anya it's hmm. very very important biko ọ dị hmm. oke mkpa na a ga-elebara ha because ọ bụrụ na ndị mmadụ wee nwụsịsịwa maka ahụhụ ndị ndị nnekwa ndị nchekwa ahụike ga-eletawa ha ịma na ihe dị etu a adịrọ ị ka ekwukwanụ okwu ọgwụ adịgboroja kama ka mbọsị ọzọ ka anyị kwuo maka nke ahụ maka chalk chalk ka a na-eresizi anyị ugbu a ị ṅụkata ọgwụ ịba ịba ịba ajụ ịna mana ka anyị gaa n'ihu Chizọba ka anyị gaa n'ihu ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a gaa n'akwụkwọ Punch je gụọrọ ya nke ọma ee ọzọ dịka ibe ebe a wee sị Federal Government of Nigeria distributes POS machines to physically challenged persons in Anambra. Hmm. Hmm. Nke a wee na-akọwa na the ọ bụ ọ bụ ọ bụ isi isi okwu ọ bụ ibunye ndị ọrụsị eh, eh, POS machine hmm. ọ wee wee ebe o biri e, e, ihe makwa e, ihe ndị be anyị na-amakwanụ bụ na eh, na mmadụ nwere ọrụsị abụghịkwanụ na onye ahụ na a kụziri ya ngwụrọ na ụbụrụ ya ekwesịrị ama arụzi ọrụ maka na ụfọdụ n'ime ha ọ bụrụ na i nye ha ọnọdụ dị mma ha nwere ike iji ụbụrụ ha chepụta ihe na iburu POS machine gaa bunye ndị ọrụsị bụ na enwere mbọsị ọsọ gbawara ma ego edowere e ebe ahụ ma ha na abụ amaghị m mgbe ụfọdụ anyị na-eche echiche na-akpọdo isi n'ala

bụ ka ọrọzi mgbe ndị mmadụ hụrụ ihe ị gaghị ama bụ ihe ị gaghị ama bụ ọ wụrụ na ọ bụrụ na mụnwa tụbatara POS machine hmm. afụghị m etu m ga-esi ree ya ọ bụrụ na gị nwa dịka nwanne m nọ n'ọchịchị ma ọ bụ na enwere ihe na ekunu ka ọ sị kama sị kenye ndị ara ekesi ya ndị ara ma ya wụrụ na ọ pụrụ afọ akwụ ụgwọ nke ego m ghara ịna n'iyi ọ ya bụ ihe na-eme na

airlines ban usage of Ghana must go bags. ahụ ọ dịkwa ha mma ọ bụrụ na ejighị Ghana must go kee ihe a ga na-eji ọ sị wetazi akpa aji ma akpa akpa Kwa ha bis si na a- a- ihe a na-etinyesi na Ghana must go na- na ndị na-eme ndị na-apụ n'obodo Eh. ehe, na ọ na-abụ ha tinye ihe ha ji apụ o Mm. mebie wee nyezie wee mezie ha ha na-akwụ ụgwọ ihe ha na-achọrọ ịkwụ maka ihe mebiri emebi ọ Ghana must go na-emebi ihe. Ghana must ha ọ dị ka ihe nwa na-anaghị ejide ya ọfụma a sị sị tinyewe ya na katọn maọbụ na akpa ọzọ nwere ike imechi ọfụma sị hapụnụ Ghana must go ee mana ihe dị etu a siri ike o maka na Ghana must go bụ akpa anyị mara ọfụma ee na ọ bụdị sọ na Naịjirịa na Afrịka a na-eji ya ha achọwana imebiri ndị a ebe ha si eri ee ọ bụ ya nụ. maka na amaghị m amaghị m etu a ga-esi sị ụgbọelu ọ na- ọ na-anọ ọnwa one n'elu ma o fepụ ehe ọnwa ole ka ọ na-anọ enwere onye ga-aga anọkata etu a o buru nri e, e, ofe egwusi o siri wee donye n'ime Ghana must go ka a sị na ọ gbara ụka ka ọ gị ama m ihe ha na-akọwa ị ma na a nọkata ewepụta ofu iwu a nọkata ewepụta ofu ihe mana ha na-akọwa na ndị na-eme travel na ndị mm. na-efepụ n'obodo mm. na-ejigasị ụmụ ihe dị aṅa aṅa ụfọdụ ị manụ na ka ndị be anyị si eme ma ihe a na-eri eri o ma nta n'imo ejire so ụfọdụ oge ihe dị etu emebie n'ime akpa mm. wee bụrụzie ndị ọdụ ụgbọelu na-abịa akwụ ụgwọ ihe a mebiri emebi ha akwụchago ụgwọ akpa na-efu efu ma ya fọzieri mmadụ ịkwụ ụgwọ na m tinyere ihe n'ime akpa m aghọtakwa m akụkọ ahụ ikekwe a ga-aga ịgụgharị ya ma ọ bụ ndị na-ekiri ya ọ bụrụ na unu gụọ ya akpa na-efu efu akwụchabeghị ụgwọ ya mm. ma ya fọdozie nke ịkwụ ụgwọ na m tinyere ihe ogiri na-akpọ wee mebie ehe m tinyere ogiri n'ime akpa m ji aka m tinye ọ bụrụ na ọ bụghị gụwa bụ ihe butere o ji mebie ee, e, mụ aghọtachaghị akụkọ a ee, maka na ọ bụrụ na em, na naijiria anya Mm. ikekwe ọ bụrụ na ndị a na-apụ n'obodo oyibo na enwere etu a na-echi ene- e, atinye anya ọ- ọ- ọnụ na nke ha Mm. maka na ọ bụrụ na ee, akpa gị fuo Mm. mana airport o, tupu ị nata ego ya eh, akpa na-efu dịka eh, nnụnụ na-efu n'ime ọhịa kezi ka ọ ga-eji bụrụ na m bute ihe dịka na m kpebiri ka m buru ofe egusi wee tinye n'ime akpa m o mee abịa m nawa ha ego ya ọkwa m a tinyere ya mara na ọ ga-emebi emebi ọ bụghị ma ọ bụ na ọ na-abụ eruo ebe ahụ ikekwe ụgbọelu fekata o fuo amanụ ma ebe ọ ga-abụ ị na-aga ụgbọelu anọkarị ofu abalị ma abalị naabọ na-erito mhm. eh, ọ bụzi ugo na-efe efe abalị ole n'elu ya bụ hapụ ndị a na amaghị m aghọtachaghị m ya ikekwe ihe mebụ na ihe edochabeghị anya hmm. maka na mm, ọ bụghị sọ naanị ndị a na-arụ akpa Ghana must go ka a ga-emechiri ebe ha si eri hmm. ma ndị anyịnwa bụ ndị Naijiria ma ndị obodo ọzọ n'Afrịka ji akpa were na-apụ njem ọ ga-emetụta ha maka na akpa bụ ya ka anyị kacha e, were eme ihe mm, eh, hapụ ha hapụ ha na emechaa iwu naijiria bụ etie ya ọ maka ndị opekata mpe ndị opekata mpe ka eji e na-eti e nwere ike tupu ị ga-ama kịta onye ọzọ eh, maybe another business person abịakwa rụọ akpa ọzọ dịkwa ka hapụ ya na ndị Aba nọ na-eche ha ọ bụrụ na akpa ahụ akpa ahụ gawa a ga-arụpụta akpa ọzọ nke a ga-abụzi e nwere ike ọ bụrụ eh, Cameroon must go hmm. ọ dị mma
ka anyị gaa n'iru ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a gaa n'akụkọ Vanguard gaa gụrụ ya nke ọma ọzọ dị ka ibe ya bịa wee sị Imo Police Command fingers IPOB ESN over gruesome murder of security chieftains hmm. ihe na-adazi na Imo steeti wu tigbuo zọgbuo ọ dịzi nnọọ ka eh, eh, amaghịzi m ihe m ga-ekwu nnọọ Eh. onweghị akụkọ ọzọ na-adazi n'Imo steeti na-abụghị tigbuo zọgbuo ama m ihe na-eme eme ebe a nya ka ndị eh, Imo Police Command na-ekwuzi kịta na ndị a na-egbusisi ndị egbusi ma ndị polisi ma mm, eh, gịnị nwa high chief egburu ụbọchị a na ọ ndị IPOB na ESN ka ha na-atụ aka bụ ndị gburu ha ihe mewu na ihe a bụ okwu nchekwa obodo ọ hmm. bụghị okwu a na-atinyekewa ọnụ etu ahụ mana ihe na-agba m gharị bụ na eh, ndị ọ daha na ihe gbasara ndị IPOB na hmm. ndị ESN eh, e na ndị otu ha ndị ndị polisi apụta ozugbo ozugbo kpam maka na amago na enweghị ndị ọzọ a ga-ebodo ya ị ga-asị na onye oshi gakwutere ugbo ebe ibu egbe onye ochiburu na ọ ndị ọ wụrụ sef na ndị IPO ndị ESN ọ na ndị IPOB na ha na-efe efe mm. anyị ayọọnụ ha biko na ha soro bịa mewe ihe na mana amago na ụfọdụ n'ime ha mana m ka ọ ga-ejibo pụta enwere e enwere ihe ọ na-abụ adapụtasị na a ka na-eme investigation nke a da-emezi investigation nọọ emekwa ha na ọ IPOB ọkwa eziokwu na enwere ndị ji afa IPOB na-eme ha na maka ma ndị a tọọrọ na abụrụ ụfọdụ n'ime ha pụtasị eh, na ha na-ekwu ka eh, ha eh, release Nnamdi Kanu anyị amarago na ọtụtụ ndị na-eme ya bụ ndị ekperima kama na a ga-enwenata ebe a ga-ebido aka achọcha ebe a ga-ebido aka afọ ebido ya n'ikpere mekwanụ ihe ọ na-abụ ndị polisi ha chọcha onye ọ ga-akpọ afa akpọ ndị IPOB maka na ọ ya ga-eme ka ndị isi nefere ha anya na ndị ha na-emebu mpụ hmm. Hmm. nke bụ eziokwu bụ na amazi ebe mmiri si abanye opi ụgbọgọrọ amazi hmm. ma ọ bụ ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ agụba adịghị nkọ amakwanụ ee otu a ga-esi wee kwọọ nwaanyị ukwu wara maka na onye na-amaghị ebe mmiri bido mawa ya anaghị ama ebe ọ nọ wee kwụsị ya ihe a niile na-ada n'ala Igbo na ọbụghọzi so n'Imo steeti ọ bụrụ na enezighị ya anya ọfụma mara nke bụ nke a ga na-asịkwa ndị unknown gunmen unknown gunmen amazi ndị bụ ndị ma ndị ESN IPOB ka ndị dị aṅa dị aṅa ka ndị si e, e, ugwu bịara abịa na-enye anyị nsogbu onwezi onye ma nke bụ nke ya na gọọmenti etiti biko kunienu kunienu ọfụma marụ nke bụ nke ka amarụ nke a na-aya ihe unknown gunmen a na-agbakasịzi ntị hmm, ọ bụghị tata ka o bidoro mana ọ bụrụ na ọkpụ isi amaghị akpụ isi ya gaa mụzie ọrụ ọfụma hmm. ọ bụrụkwanụ na agụba adịghị nkọ a ka na-ere agụba n'ahịa ka ọ ga-abụ na akpụ isi ọ dị mma akpụ isi akpụkọta ya na ya na afọ ọnụ nke a bụrụ eziokwu mm. ee biko si nke ọma mewe na ọ ihe anyị na-ayọ n'obodo anyị ọ bụrụ ebe a ka anyị na-achịkọta ya ọnụ n'ụbọchị nke taa n'ihe omume ka o si mee eji m aka na ị nọnyere anyị rute kịta echi bụ ụbọchị ọzọ maka na asị na anụ gbara taa na echi bụ nta aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo kpọọ m Ada Ọlaedo biko onwekwana uru ọ ba na anyị na-achụ àjà mana anaghị ahụ udene biko sonyewere ihe anyị na-eme maka na asị na ọ dịghị mma ịhapụ ebe a na-echi ọzọ wee jebe ebe a na-arụ agwụ nke a bụ nke anyị biko ụmụafọ Igbo sonyebere ihe anyị na-eme binye aka ịhụnanya tinye ozi na ngalaba ozi ma kesaa ozi ya dịka ị na-eme nke a ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị nke na ọha na eze ka anyị na ọ dị m ụmụafọ Igbo daalụnụ dịka anyị na-apịachi ọnọdụ a achọrọ m itinyetụ ọnụ n'ihe okwu e, naha ekwo abalị ịtọ gara aga ka nwanne anyị nwoke Stanley Ụzọchukwu onye Osumenyi ọ bụ onye Osumenyi Mm. mepere eh, họteelụ kacha ibe ya na mba Afrịka na Lagos Mhm. Ehe, ụfọdụ ndị mmadụ na ha akpọ iyi na-eme ya ihe na ịga na soshal midia ọ na ha ekwu ee, ọ- kee ka o ji arụghị ya n'ala Igbo kee ka o ji mee nke a ụfọdụ a na-asị gị na o kwesịkwa na ọ bụrụ na m- na ọ bụghị sọsọ ya nwee na e nwere ndị ọzọ tinyere ego n'ime ya Ụlọ ha. na-ama nkwekwe ka a rụọ ya n'ime obodo ma ọ bụ ebe ụdị ego ahụ na-ama mpụta ee mana ofu ihe m marụ bụ e nwere nke m fụrụ ụnyaa ebe ọtụtụ ndị mmadụ nọ ndị be ha ndị obodo be ha Mm. ee, ya bụ ndị Osumenyi ndị youth gaa n'ebe ahụ na-aga arụrụ ya akwara ya ụzọ gara n'ihu ama nne ya ee, ka a gwa ya na mm, a sị na charity na-ebido n'ụlọ ya bụ na ya bụ ihe bụ na ọ bụrụ na iruo na Osumenyi na ihe eji egosi odogwu bụ ihe ịrụrụ obodo ọ bụrụ na enweghị ihe ịrụrụ n'obodo ahụ i wee pụta chọọ igosi na gịwa karịrị mm. eh, maka na amaara m na eh, Stanley na onwe nwere onye ahụ nwere Stanel filling stations bụ dị n'Ọka mm. na ọtụtụ ebe ndị ọzọ dị iche iche mm. ya bụ na ọ bụrụ na ọ pụtara chọọ igo ime odogwu ọ bụrụ na enweghị ihe o mere ndị Osumenyi ndị Osumenyi ga-asị nwoke m ee gee ntị i tolitebe maka amaara m na agụwa ndị nwere ego na Osumenyi nwere ike ọ banye na ndị nke iri abụọ ya bụ biko ogugbo unu ego ka o ji achụ ego mana ihe anyị ga-enyezi ya bụ ọ bụrụ na etu ọ rụrụ nke a bụ ụlọ ọrụ ahụ riri nde kwuru nde mm. ya sịkwa ndị ya na ya so emee nke m maara na ma ndị ugwu ma ndị um, ọtụtụ ndị mmadụ so tinye ego n'ime eh, ma ndị chịburu Naịjirịa mm. ya sịkwa ndị ahụ ya na ha so emee ha doo biko na m achọ ime inwe branch ofu dị n'ala Igbo o nwere ike ọ ma erucha ka nke Lagos mana sị rụọrọ anyị ofu n'ala Igbo ma ọ sị rụọ ụlọ ngwa ahịa ebe a ga na-emepụta ngwa ahịa n'ala Igbo aha m bụ Mike Onubu ana m asị unu ka emesịa nụ. ka emesịa nụ.